Wawa zifumu wawa zifumu lero ndabwera ndi nkhani, nkhani yake yokhudzana atsikana awiri amene akumenyana molapitsa chifukwa cha mwamuna. Atsikanawa alandana mwamuna ndipo atsikanawa amachokera ku Malawi. Maina awo ndi awa, Sabina, Sabina amachokera komwe uko ku Mangochi komanso Jense, Jense amachokera komwe uko ku Salima koma amakhala mu dziko la South Africa ndipo umu ndi mmene zilili. Sabina anabwera kuno pamodzi ndi mwamuna wake che Mpyanda ndipo akhala kwa nthawi yayitali ali limodzi mpakana Sabina anakumana ndi mzake amene ali Jense anayamba kucheza nde mavuto amene amakumana nawo mu banja mwawo amamuuza Jense ngati best friend amuna anga samakonda izi ine ndi amuna anga timamenyana chifukwa cha izi pamene Jense amatenga mauthenga onse aja ndikumasunga ndi cholinga chakuti tsiku lina lake mtsikana ameneyu nzamulanda mamuna ndipo Sabina samaziwa china chilichonse wakhala akumuuza zinsinsi za mubanja mwake pomafuna thandizo lochokera kwa Jense mumaganizo. Kenako akhala ee che Mpyanda anayamba kusintha. Amapita kumakagona kunja Nthawi zina amamuuza Sabina, Ndikupita kuntchito ndibwera mawa. Che Mpyanda amagwira ntchito yokoza masofa nde nthawi zina amamuuza Sabina kuti, Ndikupita kuntchito ndinasiya mpando ndikagona komweko ndikufuna ndikaumalize. Nde Sabina amati, Ok chabwino. Apita kuntchito kuja osadziwa zakuti samapita kuntchito amapita kunyumba kwa Jense kokagona. Nde dzana! Anapanganso chimodzimodzi. Anamuuza Sabina, Ndipita kuntchito, ndibwera m'mawa. Sabina anati, Ok. Kenako anali pakhomo, amagwira zintchito zapakhomo, kumasensa, kukolopa, izi ndi izi. Ndiye mwatsoka, foni yake inagwa pansi. Itagwa pansi, ndiye amafuna ndalama akakonzetsere LCD. Ndiye amafuna ayimbire foni amuna ake. Ndiye anabwerekano foni kwa munthu wina amene ali neba wake panyumba paja. Ndibwerekeni foni, ndimafuna ndiayimbire amuna anga. pa ndalama zimene timasunga ndikufuna nditengepo 500 ndikakonzetsere foniyi LCD nde anaimba foni unali mammawa anamuponyera foni mpyanda mpyanda sanayankhe anayankha ndi Jense hello ndinu ndani sinanga number inali yachilendo Sabina atava mau ah ndi Jense zitheka bwanji anasintha mau ah ndimafuna ndiyankhulane ndi ameneyo nde anafunsa ndiwe ndani Ah, ine ndi sister wake wa Mpyanda. Oh, eh. Ah, brother wakoyu wagona kuno, sanadzuke. Sanadzuke, eh. Komano inuyo ndinu ndani? Ah, ndine Jense chibwezi chake. Ndi zimene ananena. Oh, okay, chabwino. Anadula phone. Kenako Mpyanda anazuka ndi kumapita ku ntchito. Jensenso Anakonzeka bhobho kumapita kwa Sabina kokacheza. Atafika kwa Sabina kuja, buli! Ndewu inayambika. Sabina kugwira Jessi kuyamba kumpambadza, kumpambadza. Ndiye amupambadza ee mpakana anthu analeletsa. Ataleletsa, anthu amafunsa zikukhala bwanji? Ndi pamene amafotokoza, uyu agonana ndi amuna anga, ndi chisiru izi ndi izi. Koma anali mzanga wa pamtima. Anthu anamtenga Jessi kupita naye kuchipatala chifukwa choti anavulala. Champion atamva izi, mtima sanaupeze ee Jessi ukampweteka ali kuchipatala anapita straight kwa sabina sanamfunse zimakhala bwanji izi ndi izi aa anangolowa mnyumba kutenga zovala zake mkumapita kwa Jessi umu ndi mmene lathera banja lawo banja loti linachoka ku malawi nde ndabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti atsikana ena ake mutengepo phunziro atsikana ambiri mmakonda kudandaula nzanga wa ine anandilanda mamuna nzanga wa ine akunyengana ndi amuna anga koma vuto limakhala inuyo Mu nthawi imene mupanga chibwenzi ndi mamuna, ngati mukumana mmavuto ena ake muchibwenzi muja mumatenga mumakauza azinzanu. Nde azanu aja amaphunzira kuchokera kumavuto amene muwafotokozera aja. Okay munthu uyu chibwenzi chake chili ndi ndalama koma amamenyana daily. Ine nditakwanisa kupanga izi ndi izi mamuna angathe kumuwina. Angathe kukhala wanga. Nde amapita kukamupanga seduce mamuna uja podziwa zakuti adziwa zofooka zanu. Nde amagwiritsa ntchito zofooka zanu pofuna kuwina amuna anu. Zotsatira zake mamuna uja amakusiyani. Amakonda azinzanu. Kenako anthu ambiri mumalira ee nzanga wayenda nane na mamuna ee nzanga wayamba kunyengana ndi amuna anga. Vuto ndi inuyo. Zinthu zina zake zikamachitika ndi bwino kudzisunga nokha mu mtima. Osamauza azinzanu. Pajatu anzanu ena samakufunirani zabwino. Muli ndi chibwenzi chabwino chimakusamalirani, mwina nyumba mwanu muli ndi zinthu zabwino, anzanu amabwera kudzacheza ngati ndi azinzanu, koma akuwerengani, eh ali ndi fridge, ali ndi chakuti, eh mamuna ameneyi amawasamala. Zotsatira zake amambopoilira mamuna wanu. Chitsanzo, inuyo ndinu okwatira muli ndi mkazi, nde mwayamba kumenyana mnyumba nde mwatuluka panja mwayamba kuyalutsana, chitsiru iwe chitsiru iwe, galu galu galu. Zotsatira zake ma neighbours Akamva zimenezi ngati mkazi wako ali wabwino ooneka bho amatha kumuvayira aah amene uja amakuzunza bwera kwa ine ndizakusamala izi ndi izi amene uja ndi zoba, chimozimoziso atsikana enaso akaona zoti mumenyana ndi amuna anu ndipo amuna anu ali ndi ndalama amatha kupita kwa iwo aah mtayeni amene uja amene uja ndi chisilu amene uja ndi hule ine ndizakusamalira izi ndi izi zotsatira zake umaluza mamuna umaluza mkazi chifukwa chakuti ndi anthu aja akamamva zimenezi amapanga master zimenezizo Kuzipanga master bwinobwino, okay, mamuna uja amakonda zakuti, amaziphunzira bwinobwino, kenako akampanga seduce mamuna uja, zotsatira zake mamuna uja agwa mu chikondi ndi amene aja, chifukwa choti akuziwa zokuti uyuyu nde akundipatsa zimene ndikufuna, pamene chibwenzi changa chija sichimandipatsa. zimene ndifuna. Koma mkuluyu, I mean koma mkaziyu waphunzira kwa inu amene munali chibwenzi chake. Waziphunzira bwinobwino kenako apanga seduce mamuna wanu. Zotsatira zake amapezeka zoti akwatirana ndi mnzanu inu akusiyani. Zinthu za m'nyumba zimathera m'nyumba. Zinthu za chibwenzi chanu ndi inuyo zizikhala za anthu awiri. Kaya mwayambana osamauza azinzanu. F, Azinzanu aja amatenganso zomwe zija kudzigwiritsa ntchito pofuna kuwina mamuna wanu. Nde chonde kuyambira lero lekani zomauza ma best friend anu, eh chibwezi cha ine mwakuti mwakuti, chibwezi cha ine mwakuti mwakuti.